Nwunye m ji nli emelu m arụ. Hmm. Oh, chi m. Oh, oh. Ah, sh- ndị be anyị ụtụtụ ọma nụ ka m kọwara unu ka m ji wee were 15 wee tee ove m ngwa nne nwa di m anatawo na mmiri o si- o jere ọ sịkwa onye nene igbo lie ka ọ mara ma o nwere azụ o gburu ọ bụ na nnekwu azụ di m wetara m ka m were tee ove ya nke bụ ezigbo azụ mmiri kpam n'enu m wee were azụ a tinye na pan wee ya mmiri ka azụ m adị ka nwụrụ ara na m ma m ewere azịza machasị ime kitchen m machagbuche mma mma mma mma kpoo ntụ wee duweta ọkụ duwetacha ọkụ ya sacha ite na ọkụ igbo wa bịara kitchen m webe yi akwa ahụ ya wa dịcha kparakpara ka ya na ite nwa tupu m sinye ite n'ọkụ enene m ite nwa mee ka echọ na ite na-eriri eri mana ka m silu ite n'ọkụ jee ka jee n'azụ na ha jakpata ahụ ọ bụrụ na ite erisichewo wee were mmiri tụnyụọlụ m ọkụ wee were tụnyụọlụ m ọkụ ike nya ike kwụrụ ọtọ gwụ m m wee bido n'isi wee duwetebe ọkụ n'ọzọ duwe na madam m nke ọzọ na-enye m nsogbu m sị nwanne m kpute kitchen ka mụ na gị naabọ nọla anọ na ọ bụrụ mụ na gị eme ụva m wee were ite ọzọ sinyezịa ahụ m ụnụ wụ ya wee azịa n'ime ite nke ohu nwa dị ire kwuchite ya ohu si ya ngwa nwanne m sụọ dị min nke obe nyechawa m nsogbu ọ bụọla ọga ọga nyebe m nsogbu ka ọ na-enye m nsogbu ọ bụ na ahụ m aba asụọwa nwa nwere nwanyị hụrụ ya n'azụ sị na mụ na gị naabọ nọrọ n'ije ụba maka na ọ dị m bụ onye kwu- onye kwu ya mbụ m wee kuziere di m ahụ a sị ngwa ya nyere m aka sụọ ya di m na-asụ ya na-asụ ya na-asụ ya na-asụ ya na-asụ dịcha mkpụrụ niile dị ya sụọ ya ọfụma ọfụma ị ma na a sị na pikin wey no go allow im mama rest pikin too no go rest mụ na gị naabọ ya-ata dị ahụ together anwụrụ na-ekpulu m anya na-ekpulu gị ya maka na ive chọrọ ivi saịn tara dị ahụ nne ngwa na ebe ahụ bụ mmiri ọkụ ka m siri n'ọkụ mmiri ọkụ m meji wee saa ahụ wee saa azụ m di mụwa sị na nọọ ka o beere m azụ ahụ o bere ya tọtọ na ekene iwe jewa nwụdo azụ ahụ nụ mmebe ma mmiri ọkụ ma ba asụ ọ dịwo ka njicha ọ dịwo ọ dịwo ezigbo ọkụ m wee weta dị mmiri ọkụ ka m were saa azụ cheta na ejiri ohe nwoke mmiri ọkụ wee saa dị azụ maka ọ bụrụ na osi ka ị na-esi ese na ọsịsa nwobere mmiri ọkụ ka m tiri weta nwobere mmiri ego m isie Di m sachapụzịala m ahụ ma ma pụta na n'ọnwa sụwezie ginger na garlic na ose m meji wee steam anụ dịka ndị na-ajụ m ihe e ji ginger na garlic eme n'ofe e ji ya steam anụ ive m golu ego na n'ọnwa bụ anụ na ginger na garlic egoro m anụ 1000 believe it or not ọ dịsi m isi na abụọ ibe bụ 1000 ginger na garlic 500 that is how m ji wee spend 15 wee tee ove a ehe wee sachala anụ m wee sachala azụ wee kulu ose mụ na kedụ a na-akpọ ginger na garlic tie ya nnu tie ya ose tetekwuru m ya ose ose akwọrọ akwọ Mm, maka na ọ- a- azụ ndụ a- achọrọ m ka ọ nụọ oyi mee m pụta na n'ọnwa ọ sụọwo m sị ka m kwụsị azụ a mụkọ yọsịrị ọsụ nya dị azụ eyerekwa eyere m jọ sie ya half done ị mago warapụ anụ anụ asọrọkazi pụta na n'ọnwa sị ka nru ya ekwe ka m je asịsa M je kuzeli mmiri akwụ m nụ wee anarite ka m je sie ya n'ọkụ maka na di m asachasịwa akwụ. M wee kuzeli mmiri akwụ a wee hụchitie okwu jezie n'azụ ụnọ ya kpata nchụanwụ. Igbo na-asụ n'onu n'onu, o nwere ndị na-asụ nchụanwụ na-asụ arịgbe, anyị nwa na-akpọ arịgbe. Arịgbe ka anyị ji etebe nke taa nụ. M wee kpasịcha arịgbe m nụ wee akọọ tụọ bee nye tọtọ. Pụta na anụ nwa mmiri ọbịa m siri n'ọkụ asụọwo, m sị ka m kulu anụ wụnye maka na anụ m ahụ na esitoro m anụ ahụ aka. pụta na na-ebu m tinye anụ pụta na anọ sị ka m suo ji emo kedụ ma spice paste m meji weta nya bụ ọrụ ụzịza seed na ehuru e na-eyuzu hụ ụlịma ma m ejiri ụlịma wee tee nke mụ na mụ m lozọ ka m lozọrọ ihe nyuzu na nnebụrụ bụ ụzịza and ụlịma nwa kọli awịa ọ sụọ m kulu azụ m wụnye ya maka na ọrịa ma na-akwakwa ọlụ maka ọlụ ọbụla azụ eghere eghe m wee sị ka ntị hụ n'azụ m ahụ na ka spices dị n'ime ohe ka ọ sụba n'ime the azụ m ka ọ nụọ oyi ị wọrago mhm, wee nene ohe m nnu gbam ọbụna kara gbasawa na mmanụ ọbụna nnu nyala ohe ma mgbe ahụ bụ m na-etowe mama sị m nnu nyala ohe i kulu ohe ga kụnye n'akụkụ ọkụ akụkụ ọkụ na-atọ gị abalị m ya ka m mee ọ sị m kwuchie ya m gbakwasị ohe m aba awọli hụchite ọkụ m takpudo anya m nwere na-eme ya na nnu ya apụ m wee mee the trick ya ka m mechara pụta na na okwu ya epi okwu sị ka m sachaduolu nchụanwụ m bụ arịgbe m ka m wee anya nwa asachala arịgbe wee anya tọọnụọ ya nezie ka m nenezie ya ka m mara how far okay okay okay e work e work e don comot nnu dị apụrụwo how you take dey comot your own salt mgbe ọbụna ị na-ete ohe nnu nyala ohe ị na-ete ka ka i si ewepụ ọ magic mama m gosiri m that time ị gbakwasị ohe gị ara awọlị takpudo anya gị kue ya n'ọkụ nnu apụọ na bebe m mere nnu apụọ n'ohe m neegodu na this place ohe m asụtowo ezigbo aka kpam ọ lọọwo nya ọ lọsịrị ike kpam na ya na n'onwe ọba adịwo kpọdọkpọdọkpọdọkpọdọkpọdọkpọdọ ebe e nyere ozi ngili nke nwa jụọ oyi ọ wụzi ice block ite m niile na-erizi eri ite ọhụ nwa m chọrọ iji wee sie nri na-erikwu eri nne ka m ji wee gburu ya nkọ sị ka m doduwe ọwụ mgbe m dọchara ọwụ na ọ ya adịzi thick onye rere ozi ụnụ ya gba mbọ ka unu gotere m ite ọhụụ maka na ike ndị ata ahụ iji ite na-eri eri agwụ m gbaa mbọ kwụ ntụ ọtụ kwụ nwetara m ite ọgwụ maka na unu karịrị karịa ka mmeji nwere ite na-eri eri na-etelu na ọbịa na-esiri unu nri ee anyways ndị ahụ ka m na-ese ebe ọ karịrị m n'ọkụ nwa sị nwere ka m nwere nwere nwanyị odoluo ya ala gbanwe anya ngada wee see nye na enyi enu sepie my god sepie ebe na-ekwuli egwu see ya esegbuchie mma mma ngwa nwa akọla ya tinye n'avele Kulu ya tinye n'avele. Hush. Oh, Jesus. Chineke. Negodu ụdị nri. What is this? A sị na the way to a man's heart is through his stomach. Abeg. How you take dey go your own man heart? Maka na ka m si eje heart. You didn't move in kill. Where the money? mbie ezigbo nri kpaa m ọ kweta na doings na ya na ọlọkọwa aka abịa maka na nwoke m nwa na-eli ajọ nri ọ na-eligodu kama ya dọrọ n'ite ka ọ dọrọ n'afọ di m you can say that again negodu ka ike ọtụ ọ dị nri ọ dịzi ka a sị na ọ na-emezi promo gbam o ebe aja m oke onye na-eli oke nri onye ọbụla ịbụ lukeli eli nri tụnye nri enu wọle mana onye a na-eli oke nri na-ezienụ m mụnwa sef na-enozikwa ọnụ mmiri ka a sị na ọ bụrọzi m tere the ove anyways the ove is giving what it should give mgbe anyị lichaa nri ndị ledubega n'ime room mee ya ka ọ feel alright bye